Igbo zuru mba ọnụ mm, Igbo ndị ọma njem ọnụ dị n'ọwụwa anyanwụ a sị na taa ga-amara anyị mma mm. amosu nwoke amosu nwaanyị abụrụ anyị onye zụ aka nri na aka ekpe na ọma ka ọ ya azụ ka ya matị aka iru na azụ ọma ya eri aka mm. amosu nwoke amosu nwaanyị bu isi ebu aja ndị atọ n'iru agwọrọ na azụ ndị ọchị na eze ibu obi ebe ama nkwụ anyị onye nzakọrọ anyị ya kpọọ kweta mkposi ya ma anyị nje gaa na okposi ya maka na agadi gbuo ncha o nwere isi emene ọnwụ kwuru si onye lere anya ji ruru ka ọdachi na-abịa onye abanye jele ya mgbalu anyị na ọ na-abịa anyị wee na-akwado maka nkupụta nwa Okolie alụmdi na nwunye ịgba nkwụ mmepe ụlọ mgbe eke ọyịba anyị kwuru ọmụ bụ otu nwata pakwụ nwesiọma mbala bi ụwa mụ kwuru si na ikenga adịrọ ile agbalie na nkụ welie nwu ikenga ndị dị ile maka na alụsị na-eme ọzụma ka a na-akụrụ gbamgbam ya na-eme ọzụma mmiri na anwụ anyị ọya kpakwụ Ee, ndị be anyị na nke tata ozi ọma ka anyị ji wee bịa ya anyị na-ekwubo na mbụ nya ka anyị na-ekwu tata si dozibe obodo ka obodo dị mma si rụba ụmụaka agwụ ka ama ụmụ alụ na mpụ niile a na-eme n'ala Igbo ma ya benata Mm? ajọ ife ka ọ bụ na nne na nna ya ebu ọnụ agụụ zụọ nwata n'akwụkwọ azụsịa onye ọ bụ ọ nata ọ nọdụ nkịtị n'ime nọ nkịtị ọ kpara ajọ ụkpa si n'ime o zuo ori ejide onye ọ bụ mụọ ya ọkụ ọ bụzialụ nne na nna obi esiri ike o fefu na nkolopu obi tupu ịmalị ya onye anwụọ ihe na-enwerọ isi ọ nya ka anyị na-ayọ na-asị ka ka anyị dozibe obodo mana ka anyị kpebiri a na-asụ ya na ọkụ ọ bụrụ ya ka anyị ji bịa tata ka anyị si na mgbata ụtaba baa n'ime afịa ee mbụ dị ka ibie anyị pụtara ụwa a na-agwa anyị na nna bụ isi anyị na-etolite n'akụkọ na nna bụ isi ezinụlọ n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị nna bụ isi okporoko kapago ị nee anya ị ga-afụ ihe na-eme n'ụwa mana otu ọbụla esi na-adị nna bụ nna ihe ọbụla ọ sọkwa gị na ya nna bụ nna hmm? maka na a sị na ka arụsị ara na na aka naabọ ka eji ebu arụsị ka a gbara ọ bụla nna gị mere gị ọ nna ka ọ ka bụ tọbụ na ọsọpụ ya bụ mbọsị ị ya-eji wee ma uru nna bara bụ mbọsị ị tetara ụra ụtụtụ ị nee anya n'oche ahụ ọ na-abụ ụtụtụ ọbụla ọ nọdụ ọ gwa gị okwu ọ sị gị gị wetara ya mkpọ ụtaba ọ kụcha ya kpọọ ọ bụ ọ nọkata ọ na-azị akpọga ji ya ndị nna na-adị akpụba ọ mbọsị a ka ị bịa ma uru nna bara ma ọ bụ nwa ikorobịa ndị o megoro ọ ga-ama jere ịnụ nwaanyị nna ya na-anọrọ maka na ụfọdụ ndị ụmụ nna bụ atọ n'ihu awọrọ n'azụ ụfọdụ bụ onye gafere ụbọchị ogwe gbajiri ọ mbọsị a ka e ji ama na o nwere uru nna aba mana ka o si na-adị onye nna ya na-anọrọzi ee ọ bụrụ nnukwu ego maka na nna na-alụ ọrụ na ndụ na-alụkwu ma n'ọnwụ maka ndị si na onye nwụọ na-anwụgo ife onye na-amarọ karịrị ya mmadụ si gị na ya nwụọ na-anwụgo mana ị jụrụ onwe gị kpata e ji aba n'ini onye a na-amarọ ka ọnwụ ya si wee dị onye ọ dị ka mmadụ gburu a na-etinye azịza na-etinye mkpara na-etinye ma mma ma torch ma ihe dị iche iche n'akpati ya onye nwụọ na-anwụgo mana e nie mmadụ ndị omekome bịa n'abalị jee che ini onye ọ bụ a sị gị na onye nwụọ na-anwụgo mana ị je mortuary ị kụọ aka tupu ị banye na mortuary onye nwụọ na-anwụgo anabata na anụ akụkọ na onye nwụrụ na a fụrụ ya n'ebe ọzọ ihe anyị na-amarọ karịrị anyị mana ọ ihe anyị na-amarọ ọ jụọ ese na ọ nya bụ nsogbu mụ na ụfọdụ ndị na-enwe maka na ndị be anyị si n'ikwu amarọ Ibe ezie. Ụfọdụ ndị be anyị ndị ụka kpọrọ ya familiar spirit. Ọ gịnị bụ spirit? Mmụọ ya bụ mmụọ nke mmadụ ji wee bụrụ mmadụ, mma nke ndụ. Ọ spirit ya bụ na mmadụ bụ mmadụ, nke anyị na-afụ bụ anụ arụ, anụ arụ dị ya. Mma nke ndụ. Maka na ihe ọbụla mee mmadụ n'ụwa a na mmụọ ka o si, tupu ya emee mmadụ, a sị gị na e nwego judgment na mmụọ, na mmadụ bụ nwee accident. e nyego judgment na mmụọ a sị na ihe ara eme onye chi adị n'izu hmm? e nwego judgment na mmụọ ọ nya ka ihe mee mmadụ ji eme ya ndị be anyị si na ofeke na-akpa be dibia ara anwụgbuo onwe mfe afọ na mmụọ onye nọ nso na be dibia maka na a sị na nwata na-ebutere nna oche na okwu alụsị na nwata na-eji ndị mmụọ a ga-afọnatali ofu igbo a na-etọ wee gụzi ihe ọ nya bụ mmụọ maka onye si gị na ya nwụọ na anwụgo nke uche unu dịkwa ya onye jere ebe mmadụ nwụrụ si kịta kịta si na mmadụ nwụrụ kịta uche gị dị ya ọ bụrụ na mmụọ gị siri ike ọ na-apụ ọ na-etitu mmadụ onye nwụọ na anwụsịrọ ya bụ na ihe anyị na-ekwu taata abụghị ọzọ na-abụrọ na m kọwatụrụ ndị be anyị akpabiri anyị su a n'ọkụ ndị kwadosiri ya na krismas ị kwadosigo ihe niile ị ga-ekwu ya na krismas lota onye nna ya nwụrụ anwụ o nwere ike ọ bụ na eri mgbe nna gị ji wee nwụọ ikebe wee cheta ya ị nọkata mgbe gọọ ọjị kpọọ nna gị lota na krismas anyị na goro ọjị goro mmanya ọkụ mmanya ike jee n'ebe e liri nna gị Nwafịa jụọ ya afa a na-etu ya mgbe ọ nọ ndụ. Hmm, Mara afa a na-etu etubie mmanụ nke ị na-egwu ị na-agụ ya ihe ọ bụla ọ dị nke ọma ndị ya ka gị na ya ga-eme mgbe ọ nọ ndụ. Mebie ọ dị ya bụrụ ọka ị dọba n'akụkụ ini e. Ị kpọsịa ya ịkata ubi isi ụzọ ịnọ debe n'anị n'akụkụ ebe a. Chọta akwa ndụ akwa ọkụkọ Igbo Kwubie okwu, sị anụ onye ka ị ga-ezi ya iwu ruo na ị bịara ọsị nsị kụwa ya n'ini e were ọjị gọba ọjị kpee ile ọnwa ihe niile ọ dịghị ihe ọ na-abụ ụtụtụ ehihie na abalị ị na-ekpe nke a jikwa mee nke ọzọ emerọ kpọba nna gị kwubie i kwubisie okwu a i we ọjị nye ndị ichie nke ya wepụrụ aja ahụ nke ya taa ọjị gị na nna gị tọọ ọjị tụọ ya nkwụ ọkụ nwụọ nkwụ ọkụ Hmm? emesịzịa ọ bụrụ na o nwere ka o si dị gị n'aka maka ndị nna fa nwụgo gboo gboo gboo ọ bụrụ na o kweghị omume chọta ọkụ aka niile arara a sị na ọ ka aka ra nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya mkpụrụ ụbọchị ole na ole ị ga-anọ n'obodo gị na krismas a ọ bụrụ abalị i je n'ebe ini nna gị dị i munye ọkụ ebe a munye ọkụ ya ọkụ n'ebe ini nna gị dị ọ bụzikwa na ọ dị gị n'aka na ị ga-emenwu nke solar i tinye ya ọ bụrụ ya ọjọọ ka ọ bụ ma ọ mụ chi nwatakwa akụ na-agwa gị maka na ọ bụrụ na m afụrọ ya na m ama gwara unu emere m ya ọ dị m ka ọ ga ọ dị m ka ọ na ọ gara m gbaa break m mekwa ya ọzọ m fụkwa ihe dị iche ọ ya ka m ji na-agwa unu otu ga na-eme nsogbu kwuo kwuo kwuo m sị ka m dị sure mana m agwa gị taa taa i mee ya na krismas a ihe m na-enye gị bụ enye gị 4 to 5 months after that ị ga-afụrịrị ihe dị iche ọ mụ na-agwa gị ya mana makwa amalụ na ọ bụrụ na i je n'ini nna gị na i je n'ini nna gị tinyere ọkụ ị nazie dinala anị ị sị na chi nwatakwa akụ sị gị ọ ya nwee ebe ị ga na-eme ọ ya nwee ebe ị ga na-eme ọ ya bụ nne aka esi na-egozi gị